Tá mé díreach ag foghlaim conas é seo a dhéanamh ach cleachtadh, déanann sé go hiontach ó gach duine. Seo hiad na páistí a bhí páirteach sa tionscnamh a dheineamar anuraidh agus leis na hinnealtóirí in Boeing in Seattle. Ach an rud is ea foghlaim a dhéanamh chun fáil do rud chun deas agus ansan ní thiteann tú. mar do rud caithfidh tú cur do chos ansan, agus caithfidh tú dul síos nó caithfidh tú dul suas, agus caithfidh tú dul síos go mar é seo, chun dul thimpeall. Tá sé saghas deacair, ach nuair fáigheann tú do rud, beidh tú ceart go leor. Agus na rudaí seo coimeád b'fhéidir go thiteann tú ar do cheann. Agus rudaí a dúirt mé arís, ar do ghlúine.

agus rinneamar roinnt mhaith oibre air, an t-ábhar a bheadh ag teastáil agus mar sin de agus ansan fuaireamar an t-adhmaid agus chuireamar rampa scátála le chéile anseo. Is rud nua don Rinn é rampa scátála mar ní bheadh an áit againn é a dhéanamh cé go bhfuil áit an-deas sa Bhaile Mór anois ach sin é an rampa anois agus bhaineamar craic as an bpleanáil agus ba thionscnamh ana-dhearfach é. Yeah, caithfidh an ghrian a bheith ann ar dtús, is dócha. Ach an spórt a bhíonn ag na leanaí thar barr chun é a dhéanamh mar is innealtóireacht ann agus tá collaboration agus rudaí mar sin. Tá mise i mo chónaí i Seattle but bhíodar anseo i Rinn, Co. Port Láirge. an scoil agus bhí mise ag obair leis an scoil agus bhí innealtóir ó Boeing, cúpla innealtóir ó Boeing i Seattle ag, ag cabhrú linn chun é sin a dhéanamh. D'oibríodar i ngrúpanna beaga agus bhí ana chuid spóirt acu agus ansin rinneadar rampa agus is rampa mhór é. Leanaí a bhí ag, ag déanamh an, an obair sa rang agus bhí, agus anois tá siad ag cleachtadh skateboarding. Bhí mise ag úsáid modheolaíochta leis an inchinn agus an meabhair agus bhí sé sin ag na múinteoirí. Sin é, sin é fad a raibh mise ag cabhrú leo. An cúlra a bhí taobh thiar de seo go léir ná forbairt intinne agus forbairt scileanna intinne, mar is an pleanáil agus an obair láimhe ag dul leis is ea an buntáiste is mó a thagann le tionscnamh mar seo dos na páistí. Is é sin, ar ndóigh, an-chuid saghsanna clisteacht ann agus tuigimid anois go bhfuil baint, dlúthbhaint ag obair láimhe le cosán nua a oscailt insan intinn. agus forbairt dhéanamh ar an intinn. nuair a bhíonn píosa den intinn agus bheith ag cur le chéile le movement agus le balance agus le you know spórt agus rud mar sin is iontach é sin le leanaí chun bheith níos ma- níos fearr ag maths agus eolaíocht agus ag scríbhneoireacht agus ag ag argóint agus rudaí mar sin, you know, ar articulation, tá sé sin go léir istigh anseo sa cheann. Architect an inchinn. Sin é an rud is fearr liomsa a rá. Do do chuid páistí, is scil nua é cothrom meáchaint a fhoghlaim i slí nach bhfuil smacht acu ar bheith ag seasamh ar rothaí. Níl sé cosúil le. bróga scátála. Tá an clár scátála, is uirlis difriúil ar fad é agus is scil nua don intinn é cothrom meáchaint a fhoghlaim ón nua arís. Buíochas le Dia níor gortaíodh éinne ach dár ndóigh sin cuid den baol a bhaineann leis an spórt seo. Tá sé saghas deacair an chéad uair ach nuair a faigheann tú é beidh tú ceart go leor.